Mwamuna sakuyenera kuzipha chifukwa cha mkazi. Video ya lero tikukamba potsatira mkhalidwe umene wafala muno m'malawi komanso dziko lonse lapansi where azibambo ndi amene akuzipha kwambiri ndiye akuzipha chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana komano ineyo kwambiri ndikufuna ndikhazikike pa chifukwa chozipha chifukwa cha mkazi ena mwa ife tikumazipha chifukwa choti mwina tachitiridwa zina zake pali heart break pakati pathu ndi mkazi wathu olo mwina tikukanidwa ndi azimayiwa kapena pali emotional pain ina yake kuchokera ku relationship yathu ndiye pali post imene apolisi anazayika pa facebook mu chaka cha 2025 space ya miyezi itatu january to march azibambo 125 anazipha pomwe azimayi 28 ndi amene anazipha ambiri mwa iwo ndi azibambo a zaka za pakati pa 20 to 39 amene anazipha so apart from kuzipha chifukwa cha zifukwa zina koma ambiri mwa iwowonso amazipha chifukwa cha mkazi kapena chifukwa cha banja Ndiye video ya lero ndifuna ndikambe ndi azibambo ngati amenewa. Chimene tikuyenera tidziwe nchonena kuti ngati maganizo ali so heavy, eti kuti tathodwa, tatha nzeru, zimatha nthawi zina maganizo oti mwina bola ndingodula moyo wanga amatha kuyandikira. Komano chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti maganizo amenewa soonatu ayi. Soona chifukwa chiyani? Pali njira zingapo lero zimene tikufuna tigawane. Ndiye musanapange decision yoipa pa moyo wanu, chifukwa ndilinso ndi azibambo ena amene anandipeza ku inbox kudzandikambira nkhani ngati zimenezi kuti ineyo panopa nditha kupanga chinthu choyipa ndiye ndifuna mundimvetsere bwinobwino with a clear mind point yoyambira imene mukufunika muyidziwe kwambiri ndiyonena kuti a man should not end his life because of relationship mzibambo wina aliyense sakuyenera aziphe chifukwa cha relationship kuti mkazi wamusiya olo mkazi wa- wayenda ndi mwamuna wina olo mkazi wampanga zinthu zina zake ngakhale mutamva ululu wotani chifukwa kuti mulingalire bwinobwino izizi its not making any sense mukaganiza bwinobwino ndi zinthu zimene zili zosamveka bwinobwino sizikugwirizana kuti inuyo mufikane poganiza pochosa moyo wanu chifukwa chiyani ineyo ndikunena zimenezi permanent decision over a temporary situation mukazipha inu mukhala kuti mwasowa pa dziko pano simuzabweranso pa dziko pano so you are making a, a permanent decision mkazi wanu wathesa banja break up kaya wakupangani betray kaya wakupangani reject ndizowawa inde komanotu zinthu zonsezi zimadutsa so zimadutsa potani zimadutsa chifukwa chonena kuti ndi za temporary inu mkaziyo munakumana naye mutakula kale ndi chifukwa chani chikupangitsani kuti muzione ngati kuti simungathenso kupeza mkazi wina and yet mukudziwa kuti pali akazi ambirimbiri amene akukufunani inuyo kunjako ndi muchoseranji moyo wanu so musapange permanent decision over a temporary situation Ma feelings tu amatha kusintha, ma situations amene munthu ukuyendamo amatha kusinthanso and life imatha kupanga move on. So inuyo kuzichotsera moyo sikutinso zithetsa vuto ayi komano zimatha kungopanga end your chance to recover and chopwetekanso kwambiri mkazi uja sikuti asiyanso zimene amapangazo chifukwa kuti inuyo mwazipha, apitiriza mwinanso panopano pamene apange mosangalala kwambiri chifukwa kuti inuyo kulibeko. So simukuyenera muziphe, mukuyenera mugwiritse ntchito nzeru zanu. Komanso point ina imene ili yofunikira kwambiri imene mukuyenera muidziwe. ndi yonena kuti one person cannot be your whole life ngati inuyo moyo wanu wapanga collapse chifukwa cha mzimayi mmodzi ndiye kuti moyo wanutu unasowekera balance unasowekera balance bwanji mzibambo wina aliyense amayeneka akhale ndi cholinga akhale ndi direction komanso akhale ndi udindo komanso akhale ndi identity so relationship ichi ndi kagawo kamodzi ka moyo wanu and not the foundation of your life pali zolinga zinanso zambiri zomwe zili za moyo wanu osati chabe relationship ndiye pachifukwa chimenechi mukuyenera mudziwe kunena kuti sikuti mumpange mkazi kuti apange determine moyo wanu wonse ukuku ndi kufooka m'maganizo komanso ndi kusaganiza kwabwino simukuyeneranso muziphe chifukwa chiyani chinthu cha namba 3 ndichonena kuti emotional reaction versus logical thinking Inuyo ngati mukupanga react emotionally and simukuganiza bwinobwino, mwakuya bwinobwino, kusonyeza kuti moyo wanu mwaupanga kunena kuti ukhale based pa ma reactions chabe and not pa kuganiza mwakuya, ululu tu umatha kukuuzani mabodza onena kuti ayi ayi ndiye kuti sindidzapeza wina wa ngati iye uja, ee ndiye kuti my life is over, moyo wanga watha, kapena ineyo I can't handle this ndi tizizungu tambiri timene anthu timayankhula tikakhala kuti mwina tavulazidwa olo mtima wathu waswedwa. ndiye chimene tikuyenera tidziwe chonena kuti padziko panotu pali anthu mabiliyoni and anthu mamiliyoni akudutsa through ma heartbreak komano onse amene anadutsa ma heartbreak mbuyomo they all survived and inuyonso mukuyenera mudziwe kunena kuti you will survive you come out of this situation so you don't have to make this permanent decision yomwe ili yolakwika kwambiri kuti inuyo muyipange Zitha kukupwetekani inde, komano mukuyenera mudziwe kunena kuti feeling yanuyo sikuti ikhala permanent mpakana kalekale. Mudzachira komanso mudzaona kuti ah kutero kuti ineyo ndinafikanapo maganiza izizi ndikumadzazisekanso nokha. Komanso point ina imene mukuyenera muidziwe kwambiri yofunikira ngati mukupanga chiganizo chofuna kutenga moyo wanu chifukwa cha mkazi ndichonena kuti pamenepopo ndiye kuti you are giving one person too much power. mukumpasa munthu mphamvu zambiri zimene zili zosayenera kuti inuyo mumpatse simukuyenera mphamvu zanu mumpase munthu wina wake kuti azipanga control moyo wanu kuti whether you should live or die papo ndeti ndizolakwika kwambiri chifukwa chonena kuti ndiye kuti mwampasa munthu wina wake kuti atero so inuyo kuziononga nokha chifukwa cha iyeyo zikutanthauza kuti ndiye kuti mwapanga surrender moyo wanu ka ndi kufooka kwakukulu kumene inuyo mungathe kukhala nawo pa moyo wanu komanso especially to someone who may have already moved on makamaka izizi nde ndizopwetekanso kwambiri komanso ndizosagwira kwambiri kumpasa munthu moyo wanu amene mwina anali atapanga move on kale pa nthawi imene inuyo mumapanga chiganizo choziphachi anali mwina atapeza kale mwamuna wina olo akuyenda kale ndi mwamuna wina nde inu muziphe pano munthuyotu anapanga kale move on inuyo munayamba kale pangofunikira nawonso muzitolere ndikukhala strong ndikumayenda bwinobwino ndikupanga control moyo wanu komanso point ina yofunikira kwambiri ngati mukupanga chiganizo chimenechi inuyotu you are ignoring the bigger consequence mukupanga ignore consequence imene ingabwere chifukwa chonena kuti inuyo mukapanga end your life mukazipha lero sikutitu mukhala kuti ndiye kuti ululu watha ululu uja mumangopanga transfer and transferring yake imakhala yotani mumakhalano ululu wa inu uja mwaupangano transfer ku family yanu ana anu kaya ndi makolo anu kaya azibale anu kaya ndi azinzanu azinzanu amwe ayamba kupanga suffer anthu amene anapanga care kwambiri about you will carry that pain for life anthu amene anapanga care kwambiri zokhuzana ndi inuyo ululu umenewo azautenganso nawo for life so relationship imodzi apa itha kukhala zoti yapanga end komano uh, now so many lives are damaged chifukwa chiganizo chanu mwawononga miyoyo ina ya anthu ena ambiri mwadzetsera trauma ana anu sadzayiwala abombo athu anazipha mnyumba anazikoleka mwakuti mwakuti anazikoleka mumtengo tinapita kukaona mwasiyira trauma imene sadzayiwala for life komano amene wapanga zimenezi ndi ndani ndi amene anakukhumudwitsani uja ngati aa amene mwapanga cause trauma ndi inuyo so mupangiranji or mupangiranji zimenezizi ku family yanu kwa ana anu okondedwa kwa amayi anu okondedwa bambo anu okondedwa azibale anu okondedwa kaya ndi azinzanu okondedwa simukuyenera mupange chiganizo chimene chimene chili chosakhala bwino ngati chimenechi Ndiye mbali inanso imene mukuyenera muidziwe yofunikira kwambiri ndi yonena kuti heartbreak-itu ija is just part of growth. Heartbreak ina iliyonse, kukhumudwitsidwa m'moyo, kwina kulikonse, zinthu kusayenda m'moyo is just part of life and sizikuyeneka zikhale end of your life. Chikuyenera chikhale chinthu choti chikuphunzitseni chinthu china chake. Chikuyenera chikuphunzitseni inuyo kuti ulendo winawo muzadziwe partner wabwino womusankha. fa mwina munalakwitsa simunasankhe mkazi wabwino amene sanalabade za inu komanso mukuyenera muphunzirepo emotional control kuti ma emotions anu mumayeneka muwapange control komanso heartbreak nthawi zina imayeneka ikuphunzitseni inuyo self respect muzindikire inuyo kuzilemekezanso nokha fa anthu ambiri timasiya kuzilemekeza tokha in the name of love mwina kuwataya azibale athu kuwanyoza anthu ena ake mu dzina la chikondi so mukuyenera muphunzire self love komanso nthawi zina heartbreak is there kuti itiphunzitse ifeyo independence ndiye pain imatipanga build moyo ndiye wa ululuwo ululu wina uliwonse umayeneka utipange build komano building yakeyo imatheka inuyo mukakhala kuti mwapanga respond wisely and responding wisely ndiko kusazipha ndiye kuti imakhala kuti pain imene ija yakupangani build now you are much stronger than before komanso point yofunikira kwambiri yoti muidziwe musanaziphe you have not seen what is ahead inuyotu mumakhala kuti simunaone palibe amene ali ndi mphamvu zoona zichitike mawa So zamawa mumakhala kuti simunazione, panopa mukungoona chimene inuyo mwaluza, komano simunaone, simunaone chinthu chimene inuyo mudzakhala, who you will become. Mwina nkutheka inu mudzakhala ochita bwino kwambiri. Afunseni onse amene achita bwinowa, kaya ndi mapurezidenti, kaya ndi maminista, kaya ndi ndani, maprofesa, amene achita bwino m'moyo, ochita mabizinesi ndi zina zambiri. Onsewo alitu ndi nkhani yoti anakhumudwitsidwapo, komano sakanakhala zimene iwowo akhala akanakhala kuti anazipha. Komanso simunadziwe cha mawa, kunena kuti mwina inuyo pali zinthu zina zimene simunazione, n'kuthekatu mudzakumana ndi wabwino kwambiri times times amene wakukhumudwitsani lero kapena amene wakuchitani chipongwe lero. Komanso inuyotu simunaone ma opportunities amene akubwera. Ndiye pali zabwino zambiri zomwe zili ahead of you. You don't have to end your life today musanaone kuti kodi tsogolo lanu likubweretserani zotani. Pali zabwino zambiri zomwe tsogolo lanu likubweretserani. Kumapeto kwa video yanga, tiyeni tigawane ka simple truth. eti kachilungamo kophweka kamene wina aliyense mwamuna akuyenera akadziwe kachilungamo kake ndikonena kuti mzimayi atha kukusiya iweyo lero relationship itha kupanga fail banja litha kutha izizi wina aliyense amayeneka azidziwe komano izizi zikachitika life must continue mzibambo wina aliyense kakhale ka slogan kake moyo ukuyenera utani ukuyenera upitirire mwamuna weniweni wamphamvu ndi amene amazimanganso pambuyo pakukhumudwitsidwa mzibambo weniweni ndi amene amaluza chinthu china chake komano akaluza chinthu china chake ndi amene amatha kukwanitsa kuzipanga rebuild mmenemu ndi mmene umoyo ukuyenera utani ukuyenera ukhalire titha kulephera kaya ndi ku sukulu komano sizikutanthauza kuti sitidzakhonza bizinesi itha kugwa sizikutanthauza kuti bizinesi ija siyidzadzuka banja litha kutha sizikutanthauza kuti banja lija silidzadzukanso olo silidzapezanso partner wina wabwino mzibambo wina aliyense akuyenera azidziwe zimenezi mzibambo wamphamvu ndi amene amakwanitsa kuzipanga rebuild Ndiye langizo langa kwa azibambo amene ali ndi maganizo ngati amenewawa ndizonena kuti life nthawi zina ikakhala overwhelming muzionesesa kunena kuti musakhale nokha chifukwa anthu ambiri amapanga ziganizo zosakhala bwino akakhala kuti ali paokha ali alone for so long so tazionesesani kuti muli ndi anthu ena olo mu- muli mu kampani ya anthu ena taonesesani kuti mwamuyankhula munthu wina amene mmamkhulupirira mwamutululira nkhawa zanu komanso tazikhalani active move your body osangogona, osangokhala, move your body at least have a simple walk kupita pena pake ndikubwerera tazipaseni nthawi to heal komanso ngati zonsezi zikukanika tafunsani or tapezani chithandizo kuchokera kwa anthu ena tapezani kaye chithandizo eti kuchokera kwa anthu ena ngati maganizo amenewa ali very serious kwa inu uthenga omalizira mtima umene waswedwa usapangitse kuti muluze moyo wanu Takhalani mzibambo oganiza bwino lero.